asị oke dibịa na-achụ aja ya adị ka e wenye ndị mmụọ n'aka maka na aja ọ na-achụ achụ mbụ ihe a wụ afọ iri na abụọ Igbo nwere oche eze na Ghana and um, n'ụbọchị nke taa anyị nwa ndị Igbo bi na Ghana etinye nwanne ya nwoke um, otu onye anyị ji eme nganga ike ebere Chineke eh, throne ndị obodo a na Tamale enyere nkwanye ugwu dị ebube nye ya ha enskin dịka ndị mmụọ dịka omenala ha si wee dịrị nabata ya na Tamale nabata ya n'ala ime obodo anyị nwakwa ndị Igbo bi na Ghana sị na ọ bụ eziokwu obi anyị na-ehiwere wuo isi ya n'ụbọchị nke taa, anyị na-etinyekwa ya ugwu anyị tinyechaa ya ugwu anyị agazie na Tamale

ma ndị eze abụọ nọ nga a ma chief of staff ma chairman ndị ichie ma chairman Igbo community na oge na ma kingmaker ma kingmaker Patrick Ukwanchi Patrick Owo secretary ma ndị head protocols anyị nwere mụ na anwụchu anwụchu ọ na-esi na mbanakwa ebe a

aka udo aka ịhụnanya aka ihe akụ akụ aka ihe enwe enwe aka nnukwu ego aka nnukwu udo n'ebe gị aka ịnụ onwe ụmụ ụlọ aka nsọpụrụ nkwanye ugwu ebe ọ bụla ị pụtara kwuo okwu ndị Igbo ege gị ntị ndị Naijiria ege gị ntị ndị obodo ege gị ntị aka ibute nnukwu akụ

and mana ọkwana ha ga-eso gị ihe Mm. ọlabeha olebeha anyị na-azụ before Mm-mm. ka a na-enyewe gị ihe olu a today from today ya bụ ị na-ehibe ụra after today i tee n'ụra Otu a. ị ga-ewake up Otu a. the spirit of the lion ga-aba gị n'ime Otu a ka ọ dị. ebe ọ bụla ị pụrụ ebube gị a na-ete Otu a ka ọ dị. Eh? Otu a ka ọ dị. ya ma olu gị na-etebe ete before ka a na-agbanye gị ihe olu ga-adị strong otu a ka ọ dị ma mmụọ ma mmadụ nke hụrụ ga-apanye gị otu a ka ọ dị i kwuo okwu ọ bụrụ otu ọ dị Otu a ka ọ dị. a na-agbanye gị ya n'aha nna Ise. na nwa na mmụọ nsọ nwanne m asị na ọfọ ka ide ji awa Eh? onye kwụrụ ife onye kwụrụ ife akwụdobe ya n'otu a asị na aya akala aka adị eli ngwụlọ ma ụkpana okpoko bulu n'ọkwa ntị chili ya otu a n'ife na-ekwu bụ na aya akala aka na ọ dị eli ngwụlọ mgbe ife anyị na-ekwu gboo ka anyị ka na-ekwupụta otu a bụ ị na-anya n'ife eze igbo kwuru eze igbo kwutesi ife niile dị ee a sị na ọchụ ọkụkọ nwe ada dịka nsogbu ekwu nekwa ọfọ ka a na-achọ inye ya n'aka apịanye ya ọfọ a n'aka ife na bibi ji n'aka enye ya n'aka aka enye ya n'aka ọ bụrụ na bụ na-eme ya ebu ya ụjọ mbụ tata ka ụjọ a na-apụ ya n'azụ.
ọ bụrụ ndị mmadụ na-emezi ka obi ị pụ n'ife na-eme ka ọ bụrụ na ị na-ada mba we are installing power into you today. anyị na-etinyere ya ike na ebube na arụ ebe ọ bụ anyị nyesi ife anyị na-enye tata ị mapụ amapụ ee a na-enye ya ife a ka ọ dịle mma na eke dịle mma na oye dịle mma na nkwọ dịle mma na afọ arụ sikwa ya ike na ekwe abụrụ ise ise Chief Collins a sị nwanna ya dịgoro ozi dịkwa agbawa ụzọ and anyị ma na n'ụbọchị nke taa has become a history agọọla ọfọ otu i gbu ikpere n'ala n'ihu eze otu a ka ndị igbo nọ na Tamale ga-eji na-egbu Ọ nọ n'ọfọ. dịka eze gọrọ n'ọfọ ọfọ ga-esi bere n'aha Jizọs ana m agbawa gị aka n'aka aka ihe ọma onye ọbụla i kwere n'aka ọ wụrụ o nwe ihe o tiri n'aka aka gbapie amen ọ wụ na o nwe ihe o tiri na mmanya i metụ bọtụlụ ahụ aka ọ ga-agbari iri maka na i si n'obi eziokwu nna gị akwanyere gị ajị n'ukwu mm. ị ga n'ozi mm. ihe dị na Tamale a ga-erisi gị asị n'aha Jizọs
n'ụbọchị nke taa nwanne anyị nwoke anyị na-echi gị Chinyere Ugo mm. um, onye ọbụla Chukwu tinyere ugo ọ na-eji nganga na-aga ugo wụ eze nnụnụ ugo nọ n'ọhịa ma abụba ya na-ere n'ahịa ka ọ mere aha ị ga-awụ ebube nye ndị Igbo otu a ka o si mee aha ga-awụ nnukwu nkwanye ugwu nye ndị Igbo ise akpọ aha gị na Ghana niile nnukwu ugwu apụta otu a ka o si mee maka na ugo nọ n'ahịa Mm. n'ime ọhịa Mm. abụba ya na-ere n'ahịa Ọ ka ọ mere. ya wụ nnukwu ugwu ọhụrụ Ọ ka ọ mere. anyị na-atụ gị ugo ngozi Mm. na-ekpu gị okpu amara okpu ogologo ndụ okpu ahụ mgbasi ike okpu atụghị egwu okpu nnukwu ịkpata akụ ihe akụ akụ na ihe enwe enwe ụmụ i ji utu gị mụ ga-ebi ogologo ndụ nwunye ga-ebi ogologo ndụ nwụchu ọnwụ ị gaghị ekete okpu a kaa gị nka n'isi

in diverse ways ka a wee mee ka ihe ghara ịga mana Chukwu gosiri ka o ji bụ Chi na-ekelekwazi eze Igbo eze gburugburu eze dị ọha mma bụ eze Ghana Igbo niile na Ghana eze Ọhazurume bụ onye nke kwuo m okwu n'ụbọchị taa nabata m n'obi eziokwu officially m wụ member of the palace and I'm so grateful to you. Ugbo okwu na-ekelekwe ndị eze ndị ọzọ ga-anọnye m n'ụbọchị taa chairman ndị eze bụ eze sampe ya na eze bi n'ugwu join na this occasion ekene m ụnụ in special way in fact agaghị m akpọ onye ọbụla aha n'otu n'otu ma m na-ekele onye ọbụla ndị ichie ndị kingmakers Zụtakwa Godfather ya.

ana m ekwekwa ụnụ nkwa na aya m eme palace ihe ise ọkụ ọkụ na n'aka nri ha anyị ise na amụna-asịkwa taba m ga-acontinue na-emake sure na